Padangokhala panali banja lina kudabadwa mwana. Mwanayo adali wamkazi koma adali ndi vuto limodzi, adali ndi mchombo waukulu kwambiri. Banja lidamutcha mwanayo dzina loti Chilema. Ataonetsa agogo ake a mwanayo, nkhope ya agogo idasintha. Makwinya adali atadzaza pamphumi pawo kusonyeza kuti sadakondwe naye mwanayo. Mwana uyu ndi wotembereredwa, atipatsa minyama. adatero agogowo. Chimchombo chakecho chidzitibayabaya tikamubereka. Kantayeni kutali asanatibweretsere minyama pakhomo pano. Chifukwa cha mantha ndi kusafuna kusaonetsa ulemu kwa makolo awo ndi chikhalidwe chawo, makolo ake a Chilema adamutenga mwanayo ndi kupita naye ku dziwe lomwe lidali pafupi ndi mudzi wawo, namutaya mu dziwelo. Patatha chaka chimodzi, banja lija linadalitsidwanso ndi mwana wina. Ngati Chilema, mwana ameneyunso anabadwa ndi mchombo waukulu. anabwerezanso khalidwe la nkhwidzi lija sanavutikenso ndi kumupatsa dzina ayi komanso sadaone ngati mwanayo adali wam'muna kapena wamkazi asanakamutaye mudziwemo kenako banja lija linadalitsidwanso ndi mwana wina wamkazi wathanzi mwana ameneyu anali amene iwo ankakhumba mchombo wake udali waung'ono ngati mmene umakhalira mchombo wa wina aliyense mwanayo amati akamalira makolo ake pamodzi ndi agogo ake ankangomwetulira adamupatsa dzina loti ngwiro ngwiro ankaleredwa mwachikondi makolowo sadamuuze za chinsinsi chawo chija moti ngwiro sankadziwa kuti iye asadabadwe anali ndi azibale ake omwe adakatayidwa pa dziwe ngwiro adakula mosangalala adali okongola kwambiri ndipo ankakondedwa ndi anthu ambiri komanso adali ndi anzake ambiri koma imati ikakwana nthawi yogwira zintchito mmaka nthawi yokatunga madzi kudziwe ngwiro ankapukwa iye ankadzimva kuti china chake chikuperewera mwa iye adalibe m'bale wake tsiku lina azinzake ena ataona kuti ngwiro ankakhumudwa kwambiri adaganiza zomukhaulitsa awa anali anzake amene ankamuchitira nsanje pa nthawiyi adali kudziwe kutunga madzi aliyense pano adzisenzana ndi m'bale wake ngati ulibe m'bale zako izo ukhalira konkuno adatero anzake aja azinzake onse aja adali kuti adali ndi m'bale wawo ankayendera limodzi ndipo adasenzana nkunyamuka kumapita kumudzi aliyense kwawo kwawo ngwiro adatsala yekha adakhala pafupi ndi dziwe lija nkhope yake ikuoneka momvetsa chisoni wakuyang'ana beseni lake lodzadza ndi madzi andithandiza ndi ndani ine adadzilankhulira monong'ona mwadzidzidzi msungwana wina adafika padziwe paja msungwanayo adali wachilendo kwangwiro adali wokongola kwambiri mchombo wake waukulu ukuoneka mowala msungwana uja adamwetulira wakumuyang'ana ngwiro

Seka na mai seka ni kale munkandiseka seka mchombo chilema yauli yauli ya ngwiro adayang'anitsitsa modabwa pamene msungwana wooneka bwinoyo ankanyamula beseni lake nkumuthandiza kuyika pamutu pake ndi, ndi, ndiwe ndani ngwiro adafunsa mawu ake akumveka mwa manjenje Ndine m'bale wako. Msungwanayo adayankha motsitsa mawu ndi mwachifatse. Koma usakauze wina aliyense komanso usakanene kuti unakumana ndi mtsikana wa mchombo waukulu kudziwe. Ngwiro adalonjeza kuti sakanena ndipo mtsikanayo adachoka pa dziwepo mongosowa. Mtsikanayo adali chilema, mwana woyamba amene adatayidwa uja. Ngwiro adauyamba ulendo wopita kwawo. Atafika, amayi ake adamutula beseni lija namufunsa. Bwanji wachedwa? anzako afika kalekale ndimasowa ondisenza anayankha ngwiro mawa udzatenge chidebe chaching'ono atamuuza tero ngwiro adakana iye adati adzanyamula chomwecho ngwiro amalimba mtima chifukwa adali ndi omudalira tsopano tsiku lotsatira anzake aja adamunyozanso kuti alibe m'bale wake ndipo akhala yekha kudziweko

Seka mchombo chilema yawi yawi ya seka n'amayi seka ni kale munkandiseka seka mchombo chilema yawi yawi ya ngwiro adali osangalala atamuona chimwemwe chake chidali chodzadza m'tsaya atamusenza adabwerera ku nyumba ulendo uno anzake aja adadabwa adafunsana kuti kodi akumamuthandiza ngwiro ndi ndani adagwirizana kuti afufuze mayi ake a ngwiro nawo adali odabwa adaganiza zofufuzanso kuti adziwe amene ankamusenza mwana wawo chidebe chachikulucho atamufunsa ngwiro iye sadanenebe ayi ndipo amayi akewo adati ndiwayitana anzako ndipo ndiwafunsa iwowo ngwiro sadade nkhawa chifukwa amadziwa kuti anzake wo sangadziwe popeza chilema akamabwera iwo amakhala atapita kale mawa lake ngwiro adapitanso kudziwe kuja ndi anzake aja samaonetsa kukhumudwa kulikonse anzake aja atamusiya ngwiro adadikira kuti chilema afike ndipo posakhalitsa adafikadi namusenza koma ngwiro sadadziwe kuti anzake aja sadapite ayi anali atabisala patchire kuti aone amene amathandiza ngwiro ndipo asungwanawo adaona mtsikana wokongola mothwanima ngati nyenyezi akumuthandiza ngwiro nsanje yawo tsopano idasanduka mantha ndi mkwiyo omwe mzimu ndi umene ukumuthandiza wina adalankhula motsitsa atsikana aja adadikira ngwiro kuti adutse kaye ndipo atabisika ndi pamene adanyamuka kumapita mmakwawo atatula zotungira madzi zawo adatengana ndikupita kokasewera ataona mayi ake a ngwiro akubwera komwe iwo adali asungwana aja adagwirizana kuti amuneneze ngwiro kuti akumacheza ndi mizimu kudziwe zinangogwirizananso kuti pa nthawi iyi mayi ake a ngwiro amabwera kudzafunsa zokhudza amene amamusenza mwana wawoyo asungwana aja atawauza zomwe adaona kudziwe kuja amayi ake a ngwiro adali kakasi kuganiza adali atazindikira kuti msungwana amene amanena asungwana aja adali mmodzi mwa ana omwe adataya kudziwe kuja akhonza kukhala chilema ameneyo adatero powawuza amunawo tikuyenera tipite kudziweko mawa kuti tikamutenge tsiku lotsatira ngwiro adapitanso kudziwe kuja monga mwa nthawi zonse msungwana wokongola uja adatulukiranso mapeto ake akuyimba nyimbo yake ija akumusenza ngwiro koma ulendo uno makolo ake ndi agogo ake a ngwiro adavumbuluka pomwe adabisala chilema adayitana mayi ake uku misozi ikutuluka tinalakwitsa pokutaya chonde tikhululukire tiye tibwerere ku nyumba ngwiro adali odabwa chifukwa ngakhale chilema adamuwuza kuti iye adali m'bale wake sadadziwe kuti kodi chibalecho chimachokera pati Chilema adayang'ana mayi ake ndipo adati, Mudanditaya ine chifukwa ndidali ndi chilema. Pano poti mwaona ndine wokongola, mufuna ndibwerere nanu kunyumba? Kodi mwaiwala nkhanza zanu zija? Mukanditenga ineyo nanga mchimwene wanga atsala ndi ndani mdziwemu? Oh, simukudziwanso kuti mudali ndi mwana wamwamuna, si choncho? Chilema amalankhula izi molimba mtima ndipo makolo ake ndi agogo ake aja adangoti choli kusowa zonena. Anzake a Ngwiro nawo adali pambali kuonera zomwe zinkachitika. Kenako Chilema adayang'ana mbali yomwe kudali asungwana aja Asungwana aja adachita mantha ndipo Chilema adati, Kodi kukhala opanda m'bale nkufuna? Dziwani kuti ngakhale inunso mukhoza kukhala opanda m'bale mwadzidzidzi. Kodi zimenezi zitakuchitikirani, mungadzakondwe pamene ena adzakusekani ndi kumakusalani chifukwa mulibe m'bale ngati mmene alili Ngwiro? Chilema atalankhula izi asungwana aja adazindikira kulakwa kwawo ndipo adalonjeza kuti sadzachitanso zomwe ankapangazi poti zamawa sizidziwika. Kenako Chilema adayang'ana komwe kudali makolo ake kuja ndipo adapitiriza kulankhula ndi funso lakuti. kodi kubadwa ndi chilema ndiye kuti munthu sakuyenera kukhala ndi moyo ngati anthu ena onse ngwiro adali atayima pambali chilebe chili pamutu misozi ikungotsikira m'masaya mwake uku akuonerera zonse zimachitika chilema adayang'ana agogo ake aja omwe samaoneka ndi nkhope ya chisoni ndipo adati ndinakukhululukirani kale nonse koma sindingabwererenso ku nyumba kwanu madzi akatayika saoleka ine ndizikhalabe konkuno chomwe mungachite ndikupitiriza kumukonda ngwiro ndinso kulonjeza kuti simudzaweruzanso munthu kamba ka maonekedwe ake osiyana ndi ena onse makolo ndi agogo ake aja adalonjeza kuti asintha anthu amene anali kudziweko kuonerera nawonso adatengerapo phunziro sikuti adali makolo ake a ngwiro okha amene ankachita khalidwe limeneli koma mudzi wonse ndipo palibe amene ankadzudzula mnzake poti zochita zawo zidali zimodzi